Makosana ndakubweretserani update ya Chimwendo Banda ya fresh ino tsopano. Eya tidzitchula ma date fa tikamangoti ya fresh ya fresh. Leroli tu pa 14 January 2026. Ku court tu ayankhulatu zondimvula. Kodi ampatsa belo Chimwendo Banda? Ayi akuti tu udikirebe mpakana wiki ya mawa. Eya wiki ya mawa ndithudi ndizapereka chigamulo kodi no ukuyenera ulandire belo kapena ayi. Week yamawayo ndi litino? Ayi tifotokozetu motere kunena kuti tikudziwa kale kuti Chimwendo Banda wakhalabe ali mchitokosi and of course kwa ma week angapono ali ku Maula prison kudikira ndekuti chigamulo cha belo pa mlandu wonena kuti iyeyo ankafunatu kuteko kupha Frank Chiwanda mothandizana ndi nzake yemwe uja ndithu tikumamutchula kutino Dala Kadula. Now ndizona ti takhala tikuyenda limodzi ma update onse sitingamati kufotokoza zonse chifukwa chani nkhaniyi mukuidziwa bwinobwino mmene ikuyendera, mukuyiyada ndithu inuyo. Eya zondimvula lerotu ndi zoti kwatuluka chikalata ngakhale chikusonyeza kuti chalembedwa dzulo komano chayambano kuphulika leroli ndikumazungulira kuchoka ku high court kwa jaji uja akuti The Republic of Malawi in the High Court of Malawi Criminal Division Lilongwe Registry Homicidal Criminal Case number 289 of 2025 ikukambatu kumanena kuti kuchokatu nde ku dziko la Malawi makamaka ku khoti lalikulu la Malawi ya ku criminal division kumeneko amene amaona ndithu za milandu ikuluikulu iyo ya kumeneko ku Lilongwe registry Ndipotu uwu unali mlandu wokhudzana ndi zophana zophana choncho mlandu wa number 289 mu chaka cha 2025 akuti chani kodi between Richard Chimwendo Banda first applicant Alfred Dala Kadula second applicant and the Republic respondent. Notice of delivery of ruling. Akutitu izi zili pakati pa Chimwendo Banda eh, akuti osa- osatchulaso kuti o- olemekezeka Chimwendo Banda eh, ma, ma court eh, amangogaza kuti Chimwendo Banda amene ndi applicant woyamba amene akukayankha mlanduwu ndipo wachiwiri ndi Dala Kadula ndipotu ndekuti pamenepopo anthu amenewa akulimbanatu ndi versus kuteko the republic dziko ndithu la Malawi lonse kukandana nalo ndithu ndipotu akunena kuti apa tikufuna tsopano mutenge izi zonena kuti pompano tikhala tikupereka chigamulo cha zomwe inu munalembera anthu awirinu makamaka achimwendo banda thank you now apa kuti take notice that the ruling on the bail application herein shall be delivered on the 20th day of january 2025 at 10 o'clock in the forenoon uh, before the judge in open court dated the 13th of day of January 2026 signature judge akunena kuti apa ndatifotokoze zotere kunena kuti inuyotu chigamulo chanu chija chimene muna muna munapempha ndithu belo chigamulo chake ndi choti chidzaperekedwa pa 20 uh, january 2026 alemba 25 koma i think amafunika alembe 26 zama drafted already izi uh, ndipono chigamulo chimenechi chikaperekedwa nthawi ya 10 koloko mmamawa tisanafike ndithu cha mma 12 ndipo amene akachipereke ndithu pamaso pamaso eh, ndi jaji mu open court osatinso kuti ati mukachipinda komata ayayi pamaso penipeni komanso mu open court enanso kukakhala nawo pamenepo kukamvetsera ndithu ndipo chikata chimenechi chalembedwa pa 13 January 2026 ndipo amenetu apezeka zoti achilemba amenewo signature yawo I think Zondi Mvula Judge. Yeah. Ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera. timakhala tikuyenda nanu always nde m- m- apa mwa- mwa- mwapezano piece ya information eti ya piece yake ndi imene iyi mwapeza mbali ya information ina tikukamba zonena kuti apapatu a Zondi Mvula afotokoza kuti za imelo imelo zimene zo zotayi walani uko Eh, inuyono tsopano Muzandipezeno ku court kwenikweni ine zoti tizikambirana kumbali amalawi asakuziwa zimenezo ineyo ayi amalawi akatani akaone osati mukachipinda komata chani chani mm open court akambatu amenewo open court mubwere muzandipeze mu court ku high court mu Lilongwe tizalowatu mu chamber mujamu mmene mujamu kukhala pompo nde ndikumapereka chigamulo wina aliyense akutani akumva amalawinso akutani akumva osati zonena kuti tizipanga kumbali iyayi tikakumane mkachipinda komata mbali yakuti ndi mbali yayi zimenezo ayi ine zimenezo sindupanga nawo inu mubwere muzandipeze ndipo muzandipeza litino pa 20 january 2026 now tikamenya nde kuti kupanga cheke kalenda kuti ndilitiso limene kalenda nde kuti kuonesa nde kuti ndi pa Aaa ndi lachiwiri imeneyo week ya mawa lachiwiri ndi pameneno chigamulo chimenechi chikakhale chikuperekedwa hear this out mumve izizi bwinobwino makosana sakunena kutino ndikukapereka chigamulo chotino chimwendo banda atuluke pa belo ayi akunena kuti ndikukapereka chigamulo chonena kuti kodi chimwendo bandae atuluke kapena asatuluke nde its between tu pamenepopo ziwiri zimenezo akhoza kukatuluka kapena osatuluka koma izizi sizoti ndi guarantee yonena kuti iyeyo akatuluka ayi anena kuti no chigamulozo chikakabwera ndi pamene tikamve kunena kuti kodi no chimwendo banda kwena atuluke pa belo kapena asatuluke pa belo Zikuyenda motero kuchoka nthawi imene awawa a mbali ya Chimwendo Banda analembera ndithu kuti no akufuna belo, kulembera ndithu kwa judge ameneyo tikukambatu za last year mu December and tayenda nanu ma ma update onse kuchoka nthawi imene ijayo kudzafika panopa kutekotu padutsa ndekuti masiku 21 nthawi yolembera belotu koma nthawi imene iye ana anauzidwa zoti apite ku limandi ku prison ndekuti padutsa i think mwezi kaya masiku kaya ndi 33 kaya masiku angati komano mwezi wathunthu ndithu wadutsa naona makosana ena akulemba m'masamba a mchezo akuti iyayi chimwendo banda walakwilidwa tiyenera tiziyankhula pamene wina wake akumana ndi zokhoma zoti no chilungamo sichikuyenda ife nkumangokhala chete ndekuti otsatira ndi ifeyo chilungamo sichikayenda pa ifeyo i think tilikambe chonchi magayi inuyo mwauponda mwamvesese tizikamba mosanyengererana ya inuyo mwauponda zimene mukuganizazo nde ndi zoti no mwa- mukunama kwambiri izizi ngati ngati zina zake zamuchitikira chimwendo banda musaone ngati kuti ifeyo zitichitikiranso ayi god forbid god forbid zimene sizitichitikira chifukwa chani ifeyo tizikhala motsata malamulo Mwaiona imeneyo? And timata timatsata. Ifeyo tizitsata malamulo chifukwa dziko lino limayendera malamulo. Ife tizitsata malamulo nde tikamatsata malamulo choncho sitikapezekako kutino kundende sitikafikapo pakhoti ndipo zimenezozo sizizafunikira zizigwira ntchito pa ifeyo. Eti makosana? Eh, ifeyo ifeyo amalawi tizitsata malamulo zimene ifeyo tikugwirizana panopa ndi zimenezo ife tizitsatira malamulo dziko lino limayendera malamulo ndipo sitikufuna zonena kuti apolisi azayerekeze olo kuti misaka amwene bwanji kodi dzanidzani ifeyo tikungofuna tizingopanga zathu mwamtendere motsata malamulo mokonda dziko tidzipititsa dziko paja patsogolo Iwe umagwira ntchito yanji? Hayi inetu ndimatola nkhani. Gwira ntchito yako bwinobwino motsata malamulo. Iwe umati ine mmasoka nsapato motsata malamulo. Mmapanga ma TV. Ukukonza ma TV a anthu. e. Tsata malamulo osati uzibanso mmene momwe kuma ayi ayi ayi. Kaya umapanga business yanji motsata malamulo. Zimenezo nzimene ife tikugwirizana. Ndiye ma, ma guy inuyo mwauponda. Eh, zomanena kuti yayi izi zikakukutu zikakuchitikiranso ninuyo mukakhala kuti mukungozisekerera iyayi izi zikachitikira amene satsata malamulo ndipo amene zikuwachiti- zawachitikirawa chifukwa chonena kuti akayikiridwa kunena kuti pena pake sanatsate malamulo akuti amafuna akatani akaphe nzawo akuti allegedly koma nkhani yake ndi ndi imeneyoyo and munthu uja anakasuma so nga amene sakutsata malamulo akuyenera akafike pa court Koma imagine ma day amene tizangokhala ndekuti tonse tikutsata malamulo tayale tayale am telling you ku ma court kuja akuti zizafika point onena kuti no basi you know ma guy aja achina Zondi Mvula aja kumagona basi m'zimipando muja qrrr qrrr chifukwa chani chifukwa chonena kuti no kulibeko milandu yoti aweruze. kubwera ndithu ku ntchito kuzokhala pamene paja kutembenukira mbali yako kulibe milandu yoti koma chifukwa chani ena ake amakhabe tikunena panopa ali busy kuteko kuphwanya malamulo tunena panotu ali busy wina winanso ndekuti ali busy kulemba plan ndika ndikaba bwanji madzulo ndikapanga bwanji zoti ndithawe kuti akuti mukayembekezera cha amenewo ndi amene azikakumana nawo amenewo za malamulozi Komansotu a Chimwendo Bandawa zomangoti amasungidwa mosatsata malamulo aah inu tiyeni tizikambani moona mtima tinafotokoza kale remand tu ilimotu mu ujeni muja iwowa sanatchajidwe formally yes koma anatumizidwa kuja ku remand ndipo zimene zijazi I think zimagwira mmene momo malinga ndi zimalamulo zawozo ayi update ndi imeneyo makosana eh inuyo stay tuned zomwe zingabwere in between kuchoka pano kukafika ndekuti lachiwiri Tikupatsiransoni, komano zimene ndekuti zidzachitike tsiku limenelo lachiwiri, aa, tidzakupatsani very very clear uh, update ndi ma pictures zabwino muzitha kumvetsetsa chithunzithunzi chabwino cha zomwe zikachitike mu chamber mmenemo open court osati mkatikati mukachipinda komata akuti sitinasokonezeke tinayamba mamega farm leya ndikunena panopa tini mamega farmers ali mang'onoang'ono oposa 800 mamega farmers ali mang'onoang'ono ni minda ina ikuluikulu